ụmụnne m ndị Igbo daalụ nụ ụnụ nee anya ụnụ ya afụ na obi dị m mma ife obi ji wee dị m mma wụ na anyị nọchara 2021 na anyị enwetadịghị bad news na o nwere onye anyị na ya statịrị otu a gafere m wee sị ka m were obiọma ahụ wee tụta aro ma zikwuo ụnụ ozi m nwetara ozi ahụ m nwetara bụ ndị otu anyị onye ọbụla wụ onye ị ma ị ka na-achọ onye ịbụọ etu o ya esi mee ka ihe ahụ ọ na-achọ bụrụ ihe ọ ga-enweta na the little part fọ na 2021 na na 2022 ụmụnne m ihe ị ga-eme na ọ bụrụ na anya gị ka nọ n'ezi dịka na ị ka na-achọ onye ịbụọ ọ wụ ị naruo ọ wụ na aka esighị gị ike jee n'afịa nọ na be ụnụ goro mkpụrụ ọjị ịnọ jee n'ikwu nne gị chọọ onye kacha wụrụ onye ahụ gị ebe ahụ nwanne nne gị ị kpọpụ ya n'akụ ị gwa ya na ị na-achọkwanụ onye gị na ya ya ebi ọ wụ na ọ nwaanyị ka ị wụ ka ihe esi debe ọnụ wee kwuo nya bụ okwu na o nwere ebe nwaanyị na-awụ ruo ọ gafee onye mụ baizie na onye na-anụ na iji ya bịarụ wụ e were mkpụrụ ọjị a ka e wee yọọ chukwu onye anyị na-akpọkwa chineke ka o meghee ụzọ gị ọwụkwa na ume gị zuru ya ejee n'afịa be unu goro ọkụkọ gorokwa mkpụrụ ọjị ahụ jekwa ofu ije a ọ ya amagbu onwe ya ekpechaa nya bụ ekpere ewere ọkụkọ a sie nri na ọ bụrụ ebe e gotara ọkụkọ erikọọ ya ọnụ ị gbaikwa onye ahụ izu o nwee ndị na-achọ nwaanyị si rota gị ọ bụrụ na ị bụkwa nwoke the same thing applies o nwee nwaanyị a fụrụ dị mma si recommend ya gị maka ihe anyị ji ekwu ihe a bụ ịbụọ ka mma ada anọ ofu n'ịgwa ụnụ eziokwu anyị nwere a lot of progress this year ndị bịakwute m inbox sị mụ na ha nwetara onye ịbụọ na IMI a ha ruru 100 o. ọ few ndị kara obi sisi wepụta nke ha public majority sị mba na ọ ka mma ha mechazie ka e wee kwue m sị ha ka ihe kpatara na ụnụ aya ewepụta ya public o nwee ndị nọ nso ka ha bịa ha sị m na egwu na-atụ ha maka ndị mgbachu so over 100 o anyị gbanịrị considering ebe anyị si start mana anyị ga-alike next year ka ọ bụrụ mmadụ 10,000 ga-enye testimony ngwa ụmụnne m meenụ ihe a m kwuru ana m e, e, ebizi okwu a by ịkpọ chukwu ụmụnne anyị niile ga-aba n'ụzọ ma ndị bagoro already biko etu ahụ i si wee duru ha ruo sikwa etu ahụ duru ha nata oge igbo na-eme ọfụma isi onye igbo ada atọ n'ụzọ chineke isi onye igbo ịtọ n'ụzọ ahụ anyị na-ayọ ka ọ bụrụzie ihe ga-anọ in the past onye igbo jee eje ka ọ na-ana n'udo na ọṅụ biko doo ndoriko chukwu ihe anyị na-ayọkwazi ụnụ nwa wụ ndị ya um, ege vidiyo a ege wụ i gee ya si kenye ya ndị igbo ya ege hie nne ọkwatu gen anyị then i jekwazie na YouTube ebe a m na-eme ya upload i click ya subscribe ọ dịkwanụ mma ejighị ego eme subscribe a mana ị subscribe ọ ihe onye Igbo ka ị kwanitere ka anyị bido na-akwanite n'onwe anyị ka ọ dịgodo na etu a daalụnụ